ndine nesta the black teacher uh, ndipo ndabweranso ndi update yokhuzana ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku iran update imeneyi ikhala yokhuzana ndi mtsogoleri wa dziko la iran makamaka tamva maripotsi osiyanasiyana onena kuti kwasankhidwa tsogoleri wanyuwani ayatollah e, eh, kapena the supreme leader kodi ndizoona kodi nanga amasankha bwanji amasankha ndi ndani ndipo zili pati okay so um, tiyambe ndikunena kuti malamulo a dziko la iran kapena kuti constitution yawo ya dziko la iran eh, eh imapereka utsogoleri kapena kunena kuti head of state kupita kwa Ayatollah amene amatchedwa kuti the supreme leader. Iyeyi amakhala the head of state. Ndinapangapo video yomwe ndinakuonesani structure ya uh, ulamuliro wa boma la Iran. iyi ili apai so as you can see the supreme leader is the head of state okay komano choti tidziwe ndi chonena kuti supreme leader uyuyu the head of state uyuyu samasankhidwa ndi anthu iyayi kuti anthu onse kukavota aliyense kukavotera supreme leader sizimakhala choncho amene amasankhidwa ndi anthu ndi president kumakhala ndithu chisankho anthu ndikukavota kuvotera president kumakhala campaign period iyeya anthu kukasankha president komano supreme leader iyeyi amakhala head of state amakhala commander in chief wa the, uh, the military komanso iyeyi ndi amene amasankha eh, amapanga ma appointments eh, kusankha kaya mtsogoleri wa nkhondo kaya kusankha maudindo aboma iye ndi amene amapanga control ma appointments eh, yeah. now iyeyi amasankhidwa osati ndi eh, ndi anthu mmene ndaneneramu amasankhidwa ndi council eh, council imeneyi imatchedwa kuti the assembly of experts okay the assembly of experts eh, mumakhala anthu ndithu amene amakhala achipembezo akuluakulu achipembezo eh, ya anthu ndithu mmene kulili kumalawi kuja titenge ma, ma, ma, ma, mwina akuluakulu amipingo Eya, titenge akuluakulu, akuluakulu, mafumu akuluakulu, mwina mwina amene amakhalira ma paramount chief kaya ma TA, okay? Eh, amenewawo apange council yomwe idzisankha the supreme leader. Okay? Komano ma candidate oti asankhidwe supreme leader aja amapangidwa approve by the guardian council. mwaona eti the, the guardian council dija ili tinayiyikanso pamene papa imakhala ndithu ya anthu onena kuti iwo ndi achikhalire ndi mamembers system yawo ndiyofanana ndi yaku china hey, eh, ena mumandifunsa za ku china kuti kuti kumeneko anthu amavota kusankha president anthu ku china savota sasankha president komano kumakhala assembly Eya, and ku assembly kuja kumakhala ma representatives ochokera mma districts, mma areas onse, ma province onse, amapita kumene kuja and kumene kuja nkumene amakasankha. Inuyo anthu inu mmasankha ma representatives anu kudera kwanu komweko basi. Anyway, uh, so supreme, supreme leader uja akati wamwalira wa eti olo kapena wadwala muja muti sangagwirenso ntchito eti amayenera kuti asankhidwe ndi assembly of experts. The assembly of experts ija Uh, ikasa, imayenera isankhe ndithu mwansanga kuti pasakhale vacuum iyayi pasakhale nthawi yopanda mtsogoleri okay now situation ili ku Iran padakali pano ndi yotani situation ili ku Iran padakali pano ndi yonena kuti supreme leader wawo waphedwa pa nkhondo and nkhondoyo idakali mkati okay and mdani wawo amene akumenyana naye amene ali Israel wanenanso poyera kunena kuti wina aliyense amene asankhidwe kukhala mtsogoleri wanyowani ife timupha akhala target mwaona eh? ndiye ndikovuta kuti apange mwansangansanga kusankha supreme leader wanyowani osati kusankhaso komano titha kunena kuti kupanga announce eh, yeah that is the very important point yoti muitsate kusankha imasankha ndi assembly of experts assembly of experts ija ikasankha imayenerano ipangeno announce iulule kwa anthu kuti wasankhidwa ndi wakuti wakuti mwaona eti there are two things zomwe zimakhala separate kusankha ndi kuuza anthu ndi kuulula kuti wakuti wakuti wasankhidwa akatolika ife timasankha papa kumapita makadinals okhaokha kukasankha papa nde timadikirira kunjako nde makadinals aja amatuluka kuzati papa wasankhidwa papa ndi wakuti wakuti supreme leader wa ku iranso zimakhala mofanana choncho ya ndiye padakali panopa mwamva malipoti iyayi asankha mwana wake wakuti iyayi anasankha ayatollah wakuti wakuti uja eti kodi weniweni ndi ndani sakudziwika this is a strategy chifukwa Israel yanena kuti amene mulengeze kuti mwasankha ndi ndi the new leader ife akhala target wa kuti tipheso eti ndiye zitha kutheka kuti supreme leader wasankhidwa kale zitha kutheka kuti council ija yakumana kale yasankhidwa kale sikuti Iran ilibe leader zitha kutheka okay zitha kutheka komano sanalengeze kuti wasankhidwa ndi ndani sitikudziwa okay eh, another thing tikuziwa zoti asanasankhe supreme leader kunasankhidwa anthu atatu amene anakhala ngati ma interim leaders eti amene wawa ndi ogwirizira pa mpando anthu atatu so it's either anthu atatu amene aja ndi amene akutsogolerabe ngati ogwirizira kapena anasankhidwa kale akutsogolera zinthu koma sanaulusidwe kwa anthu Ok, tikumbukirenso kuti maliro a Ayatollah amene anaphedwa sanachitike eti, maliro sanaikidwe and mwambo wa maliro chifukwa ku Iran akutenga ngati imfa ya Ayatollah yi akuitenga ngati martyr eti, eh ndi martyr yemwe waphedwa eh wapereka moyo wake ku dziko, apapo kutereko zimene zachitika ndi zimenezi, amupanga Ayatollah uyu kukhala ngati martyr. eti so akudikirira kuti akhale ndithu ndi grand funeral yo- yo- yo- yoyenerera supreme leader koma israeli monga yakhala ikuopsezera ndi chiopsezo so sangabwerebweranso kumapanganso zinthu kuthanso kupezeka kuti anthu anji- as- pa nthawi ya maliro ija atsogoleri aphedwanso eti so it's a, a tricky situation komano that's what it is right now yeah that's what i wanted to share with you guys stay blessed it's me nesta i'm out